Nke a bụ Emma24 TV. Igbo ekele m ụnụ. Igbo mma mma nụ. Ndị be anyị ndewonu. Ee, Ogu Emmanuel bụ aha m. Biko ọwụ na ị wụ onye ọhụrụ na Emma24 TV channel, anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Ndị ochie, anyị ekenekwa unu. Biko n'ịga n'ihu n'ihe anyị nwere n'ụbọchị taa, anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ego mbute ma ọ kwa na ọgwụ ego n'ala Igbo ọwụ na unu lee anya mago high rate of eh, ịkwafu ọbara n'ala Igbo otu o si dị ugbu a ama m ma ọ dịzi ka o ji ofu ụkwụ wee karịa otu ọ dịbụ na mbụ ebe ọwụ na itiri isi ofu okwu ahụ kama ihe m na-ekwukwa ọ wụghị sọsọ n'ala Igbo ka ọ na-eme kama ihe anyị ga-eji wee hapụ nke ndị ọzọ kwuo nke anyị wụ ka anyị nwee ike ibu ụzọ dozie ebe anyị before apụtawa n'ama ọ ya mere m ji na-ekwu na-akpọ ala Igbo ọ na-emecha ma n'ala Yoruba ma ebe ọzọ gasị dị iche iche mana ka anyị hapụgodo ka anyị hapụ nke ha onye ọbụla ji aka ya jee jee kwuo okwu gbasara nke onwe ya so anyị na-ekwu okwu nke gbasara anyị ọ ya mere anyị ji mee ihe onyonyo a ee biko ọ ga-amasị m ka unu subscribe na channel m Emma24 TV na YouTube unu gaa na Facebook ebe ahụ edere like unu apịa ya aka Facebook page m Emma24 TV unu kọmentịkwa na vidiyo ọwụ na anyị metere Unu ekwuo, o nwee ihe ọzọ unu chọrọ ka anyị tinye ma ọ wepụ na ihe onyonyo a, unu mee ka anyị mara. Ebe ahụ mgbịrịgba dị, notification bell, unu apịa ya aka. Ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị nwere vidiyo ọhụrụ ka unu so na ndị izi ga-ebu ụzọ enweta ee, ihe onyonyo a. Ee, biko ee, ọ ga-amasị m ka unu lee ihe onyonyo a bido n'isi ruo na ọgwụgwụ ya ee ị ma ihe a sị m kwuo ihe ofu ihe so wee na-etinye aka n'ihe gbasara oke e, e, m ga m ga-asị na ọwụ oke ka anyị gaa ma bute ya bụ ego mbute na ọgwụ ego nke mbụ A sị m kwuo, o sitere na ihe onyonyo a na-apụta na maka ụmụ ihe onyonyo a dị na Nollywood videos. Adị m ekwu na ọ wụ ihe dị mma na mmadụ ga-eme ọ na-ele ihe onyonyo ma ọ na-ele vidio o were uche ụmụaka na-ele ya maka eche m na ndị ji uche ụmụaka wee na-ele ya wụ ndị ga na eṅomiri ihe mee n'ime Nollywood videos maka na ụfọdụ mmadụ ekwuola ụfọdụ ndị ejide tiri aka n'ihe gbasara ihe ọgwụ ego a ụmụ ihe ime rituals ndị a ego mbute a ha sị na ebe ha mụtara ihe ha na-eme wụ na site na ee, ihe onyonyo Nollywood ha wọchịrị n'ebe ha si wee mụta ya biko ana m ayọ ka ndị movie censor board bụ ndị na-elekọta otu esi ewepụta ihe onyonyo na ba enwe ike ileba anya ka ha ma otu ha ga-esi leba anya n'ụfọdụ ihe onyonyo ee, vidio a na-ewepụta ka ha leba anya na ya maka na ọ na-emetụ ụfọdụ mmadụ ụfọdụ mmadụ amakwaghị nke wụ eziokwu na nke wụ ihe eji wee mere fim ama na ihe fim oge ụfọdụ a na-awụjuchi ya ma nnu na ose ka o wee ka aka ka o wee nwee ike ịtọ ụtọ n'anya ee nke abụọ awụrụ gịnị ọ wụ ihe gbasara okpukperechi ma ọ religion ma o nwegasị influence ha nwere ebe mmadụ nọ kedu ebe ihe gbasara okpukperechi si wee metụ ego mbute ọgwụ ego na ka ije ebe a taa nwụọ echi ọ bụ eziokwu na ụfọdụ ndị isi otu okpukperechi ala ka ihe dịka ndị na-eso ụzọ kraịst oge ụfọdụ ha na-esokwanụ ha da agba mbọ iji leba anya n'ihe a na-ekwu okwu ya ụfọdụ nkụzi ha ị hụ ụfọdụ teachings ndị pastors na-etichi oge ụfọdụ na na social media platforms ị na-awọnda kedu nke na-eme eme ị hụ onye sị na ya na-eso ụzọ kraịst ị hụ otu ọ ga-esi na-ebupụta ihe nke ụwa ma ọkwa na akụ nke ụwa o nwere ji mgbe a sị na eji eyi ndị mmadụ egwu mana ị jụọ ha ga-agwa gị na ha na-eji egosi gị ụdị ụdị blessing ma ọkwa na otu Chineke si wee laikia ha ebe o buru ibu karịa gị ma chefuo na ọ gị nwa na-eweta tithe na offering na ha ji nọrọ ebe a ha nọ ọ gị weta tithe na offering ha ji zụọ ihe ndị a ha ji eyi gị egwu oge ụfọdụ enwere ike iji ihe dị ka ụmụ ihe ụgbọelu private jet ndị a ị hụ ha ewere bịa bịa display ụmụ Rolls Royce isi ma Rolls Royce collections amaghị otu m ga-esi wee kọwaa ya akọwa eji ya a na-ewepụta ya na-eyi ndị mmadụ egwu ụmụ smart cars ndị a ụmụ moto ndị ọgbara ọhụrụ a ị hụgasị ụdị ụlọ ha bi na ya na ihe gasị ọ dịkwa ka ụdị ihe a Fela kwuru mgbe nwa a sị na Fela wụ onye afịfịa ka ọ wụ mana eziokwu ọ sị na ị gaa n'ụlọ pastor na ọ na-ama mma karịa nke ndị na-eso ụzọ ya ada ekwuzi okwu ụmụ ihe designer suit na go fancy clothings ị gaa na wristwatches a na-agba na gịnị ị kwesịghị ịga ụzọ ebe ahụ. so ụmụ ihe ndị a ga-eme ụfọdụ mmadụ na-aga chọọchị ma ọ na-ele ha anya ị nọkatakwuzi bido nyowe chi nke ị na-efe i nyowe chi nke ị mago nke ị na-aworship ma dị sure na ọ ka na-aza ekpere ma ọ na ọ na-arụ ọrụ maka ndị pastors a ga-eme gị ka ị mata na ha na-aworship a living God then i ruzie n'ụlọ suspect wee dịka nke ị na-aworship nke ị na-ekpere dịka ọ wụ a dead God ọ ga-eme gị bido nyowe ya ị na-enyo enyo oge ụfọdụ ị gaghị aghọtazi nke ị na-eme eme maka ihe a na-eme na chọọchị today ada ekwuzikwa okwu mkpụrụ obi ndị furu efu ịga aga aga tọghata ya ma ọkwa na ka ị chọta ọ dị ewuzi mba ihe nke na-eme eme na ahụ o nwee ike iji even ọ dị possible wee wallet gị tụba n'ime offering box ị ghọtala weta tithe gị every kinds of offering nweghị ụdị ọ na Nigeria ị nụkata different types of offerings ike akwụrụ ọtọ gwụ gị so ha ga-asị gị na gị weta ihe na gị weta ihe bịa bịa ị mago na bi gị bịa dewe ya na the foot of the apostle ka e wee nwee ike ịgọzi gị ị ma na ebe a ka a na-agụdewe na baịbụl enwee ike ịgwa gị na baịbụl kwuru na mgbe e wetara ihe ndị a dewe na the foot of the apostle na ndị apostle werekwara ya kesasịara ya onye ọla dịka mkpa ya siri dị ha enweghị ike quotation ha na-eru side ebe ahụ mana ka anyị si ebe a pụtawa ọ wụ ihe m na-ekwu n'ụbọchị taa so kedu ihe m na-ekwu ndị okpukperechi so na-eme ka ụfọdụ ndị mmadụ na-amaghị onwe ha ma ọ na-aghọtaghị onwe ha ma ọkwa na ihe ha pụtawa ọ na-eso ha necha ụfọdụ ihe ndị a ọ na-eso arafu ha ha sị mba ha ga-eje mba a na-agba aka eje eje ma bịa aka n'ime gbaa ya n'ihe ahụ oge ụfọdụ ụfọdụ aha chọọchị na-ada aza oge ugbu a na-agwụcha m ike o nwe nke m fụ ụbọchị m na-eme travel na-apụta na Owerri anọ na n'ime bọs fụ ndị yi apron a dịka ọ na-acha edo edo n'anya n'azụ ya ọ wụ na ihe e dere wụ Jehova sharp sharp so m jụọ onye mụ na ya nọ na moto sị ya biko ewena iwe kedu e, ahụgo m mmadụ ịtọ ka ịnọ yi e, apron e dere jehova sharp sharp ihe ọ kọmpịnị na-elodu ndị moto ọ transport line ka ọ wụ ọ sị m mba na aha chọọchị na ọ dị ka ọ sị na ọ dị ka m wụ stranger in Jerusalem m sị actually na ebighị m ebe a na m rutere ụlọ na m na-achọ ka m ruo Lagos si ebe a gawazie obodo m nọ na ya ha sị okay no wonder na ya mere m ji ajụ ụdị ajụjụ a so a bịa e nwekwara nke ọzọ o nwere nke ọzọ chọọchị ọzọ ị ma ihe a na-akpọ ya ya mebe emebe na oge adịrọzi that is ụmụ ụmụ ihe ọ wụ na naanị na-achọghị ikwute n'okwu Bekee ya wụrụ there is no time aha the chọọchị aha ya wụ ya mebe emebe na oge adịrọzi so i nekata ụfọdụ aha chọọchị ụfọdụ chọọchị ndị a na-ada azawa ị hụ that na onye ọ ebe a ka onye ọ dị ọsịsọ kwesịrị ịga aga gaa lebawa anya ị ghọtago ọ ga-alike ije eje banye na ụdịka chọọchị a maka na i lee aha the chọọchị na-aza ị ma na ha kwenyere na eziokwu eziokwu na oge adịrọzi ebule m ọkwa ma oge adịkwa eziokwu abụkwa ihe fụrụ anyị na-akụ ịgba ndị nwe ndidi abanye ozugbo ozugbo oge adịrọzi so a na-eme biko ọ bụrụ na ọ dị gị ọsịsọ jirikwa nwayọọ maka a sị na onye ọ dị ọsịsọ na-anwụkwa ọsịsọ onye ọ dị ọsịsọ na-etinye isi ọsịsọ ndị pastors anyị na-akawa ahụ iji ụfọdụ ihe ndị ha nwere na-eyi ndị na-abịa eh, chọọchị ha egwu oge o nwekwana onye na-eto eto o nwekwa onye ya etu anyị chọrọ Ịwụ ogbenye, onye ọbụla na-agba mbọ ka o meetie up. O nweghị onye ga-achọ ka a pụta sị na ọ na bie ka ogbenye bịaruo ofe ode kimbiri. Ọma na-agba mbọ. So a bịakwa n'ihe ọzọ na-eme ụfọdụ ndị ntorobịa anyị ji agbasi ọsọ ike na ịga tinye aka n'ụmụ ihe ego mbute a, ụmụ ihe ọgwụ ego a na gịnị. ile anya eh, nke anyị kpọrọ soshal midia wụ ebe i si ebe i si ele n'ihe onyonyo ị na-ele ugbu a ị hụ na o nwekwa ka o siri soro o nwere ka aka ya siri dị n'ihe anyị hụrụ anyị na-ekwu kedu otu aka ya siri dị na ya e nwegasị ụfọdụ ndị nọ na soshal midia nwere ọtụtụ mmadụ na-eso ha ekwubugo m okwu ndị nke pastọs ha sokwa na ya ị hụgo so ha na-apụta na soshal midia na-emegasị ụfọdụ majik dị iche iche ị mago iji pushu ndị ntorobịa ka ka ha rata ha wit ihe ndị a ha na-egosigasị na soshal midia mana ihe m na-achọ ka ndị ntorobịa ghọta bụ na ịgba mbọ ka na-akwụ ụgwọ hard work still pays ịgba mbọ ọ ka na-akwụ ụgwọ ọ bụ eziokwu na ndị ntorobịa enweghị enwede efe nke ịbịa na-akọrọ ha akụkọ na ịgba mbọ na ọ na-akwụ ụgwọ ọ ya mere ụfọdụ ha n'ime ha ji wee kwenye wee na-eso ụzọ ụfọdụ n'ime ha chọpụtara na ọ wụ na a wụfughị ọbara na o nweghị ebe ọwụna e ji azụ aga na ọ wụkwa ọbara ka ha ga-eme akwafu ka ha wee nwee ike imiti ọpụ dị otu o siri dịrị ha ee ọ wụ P-Square ka ọ gịnị ha ọ gụrụ egwu ebe ọ gụrụ egwu ọ sị na everybody rich for Instagram and i gee ntị ọfụma ị chọpụta na ọ bụ eziokwu onye ọbụla pụta na Instagram ga-edewe ahụ n'ụdị na efi juru Nkwọ ọ ga-edewe ahụ n'ụdị na enweghị problem enwege so a bịazie eji na-eyi ndị mmadụ egwu jie na-eyi ndị mmadụ egwu na soshal midia the other day ụbọchị gara aga e wepụtara ụmụ nwaanyị ụmụ agbọghọbịa bikọs e kwuo ụmụ nwaanyị ọ dịka ndị ọkaala ma ọ gịnị ya ụmụ agbọghọbịa nwere obi mmadụ ịnọ e jide ha ka ha bu isi mmadụ ịnọ ha ji isi mmadụ ịnọ ha bu ya n'akpa so ka ị hụkwa na ọ wụghịkwa sọsọ ụmụ nwaanyị ma ọ gịnị nọ na nsogbu ụmụ nwoke kwu unu nọ na nsogbu maka na nsogbu dị so especially ndị ụmụ okorobịa na-anụbeghị nwaanyị ọkwa advice m chọrọ inye unu na biko ọ wụ n'uche m onye ọwụna jee zụọ ị mago okpu a helmenti a ndị ọkada na-eyuzu ị ghọtago ehe ọ wụ ihe dịka na enyi gị nwaanyị bịa ma o nwee ebe ọwụna unu nọ ma ụmụ ihe ịgba naịtị ndị a i jee ịgba naịtị kpuru helmet a n'isi kọva isi gị ọfụma bikos o nwere ike ebe ahụ unu na-arahụ ụra n'abalị ma ọ gịnị nọkata enu kpoza n'isi gị ọ wụrụ na ọ ka akọtụrụ gị olu ugbu a ọ wụzikwa sọsọ ụmụ nwoke na-akọtụ olu ụmụ nwaanyị na-enwe liva ụmụ nwaanyị na-akọtụ ibi ihe na ihe ha na-akọtụ na-adị egwu so onye ọbụla kee nkwụcha onye ọbụla kee nkwụcha biko ka ọ na ahụ jee zụọ helmet a kpuru n'isi maka rate isi ji aga ya na so onye ọbụla nwere ike igburu ya so kama ahụ zụọ na ya ịhụgo ya dịka ihe si aga amakwa m na ụfọdụ isi ga-ada isi ka ga-ada hapụkwa majik ihe ọ sọ gọọmenti mee adị m ekwu na ihe ọma ka ọwụ ihe ọjọọ ka ọwụ mana otu m si wee hụ ịmago the desperate nature of our youth today ọ ya mere m ji sị gị na more heads will roll more heads will fall isi ka ga-ada ihe anyị na-akọ to a lot of people will make your sense okay so ụfọdụ mmadụ even ha ama m otu ha etetebeghị na nrọ from nrọ ha na-arọ maka na ụfọdụ na-eme ha cheta example otu esiri were mmiri gbanwee ya ọ wụrụ mmanya na ọba anambra steeti na ịmago bere- e- e- ebe na olili mma e, obi Cubana ọ ka juru ụfọdụ ụmụ ndị ntorobịa ụmụ okorobịa anya ọ ka juru ha anya wee ruo today ihe eji ego wee medi ya otu esi kparịa ego maka na ego na-akparị mmadụ so ihe e mere ego otu esi mee ego na ọba Anambra steeti ọ ka juru ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anya achọghị m ikwu okwu maka 40th ịmago 40th birthday E-Money na ihe ụmụ okorobịa kwuru ịmago ihe ha complain gbasara ihe ha fụrụ maka na onwe onye nke gwa m na ọ na birthday a ka ha fụrụ ebe E-Money si n'ọnwụ wee kpọlite Rolls Royce Phantom 2022 model na o si n'ọnwụ kọmandị ya osi n'ala wee bilite si n'ọnwụ bilite pụta na ndụ eji anya ha wee fụ ya na o mere ya n'anya na abụọ so ịma onye aghọtaghị ihe a na-arụ ụdị ka ịmago ụdị ihe a nwere ike ime ọ sị kekwanụ ihe a na-eji agba mbọ kedu ihe a na-eji eje azụ ahịa zụgburu onwe ya n'ahịa ahịa nke ya na-azụ ahịa gịnị biko gagodu nga ga zuru ike ịfụgo mana ụfọdụ mmadụ agaghị aghọta ihe mere ebe ahụ ụfọdụ agaghị aghọta mere ime ndị mmadụ ụmụ okorobịa agaghị aghọta so ụfọdụ na-eme ha lechaa ihe ndị a ha enweghị ike ịkọntrolu onwe ha ha ejeje chọọ mma chọwa isi ha na-egburu chọọ onye ha na-egbukarịa ya mana otu Obi Cubana E-Money na ndị otu ya otu ha si eme ego ị gaghị aghọta na ego ị fụrụ ha na-eme ọ wụ taa ka a tara afụfụ ya o nwekwa onye ga-echeta mgbe E-Money o nwekwa onye ga-echeta mgbe Obi Cubana na e, e, e, ekuru ezi nwa o nwekwa onye ga-echeta mgbe ha na-achọ akara aka ha na-agagharị from pillar to post the only thing ha ga na-agwa gị na-ahụ na ha gwute esiki na ha gwute esiki na na otu ha si eme ego o nwe onye ma na ha tara afụfụ ndị a tara afụfụ gbasara ego a ego anọkata si n'elu daa n'ala so mana ndị anyị nwere kịta achọghị ịta afụfụ ha chọrọ ka a ghọta ha n'ebe a ha nọ na ụwa ebe ha siri wee bịa o nwe onye nwee ndidi ego esi n'elu daa n'ala ndị a gbara mbọ ọ kwanụ mbọ ha gbaa and mbọ ha gbara ha ga-invest ha ga-etiche ego ha n'ebe ọ ga na-amụta ihe ọ from ihe ga-amụta ka ha ji eme magic a ego esi n'elu daa ha tara afụfụ and ọ bụghị one year or two years o tekiri ha time ọ ya mere m ji sị na onye ọbụla jee jee chọwa helmet e ji agba ọkada i were cover isi gị maka na ụfọdụ mmadụ chọrọ ego mbute ụfọdụ mmadụ dị ready for ọgwụ ego ụfọdụ mmadụ chọrọ acha ma ọ chara achasị acha achasịsị gburu enyi ha maka ihe ha na-afụ na-emenụ so due to na ha aghọtaghị oge so ụfọdụ na-aga ga- ga join ụmụ ụmụ social media pages ọjọọ ndị a ụmụ diabolical pages ndị a ebe a ga-amụta otu a si egbu mmadụ na otu a ga-esi enweta ego taa na echi ụfọdụ ga-atinye isi ebe ahụ chee na ebe a ka nzọpụta ga-esi wee pụta mana m otu ị ga-esi kpata ya taa enwee echi ọ nke ahụ ka mma abịakwa ọzọ dị ka ibie oge ụfọdụ ka m kpọgodi ya nụ ihe a home competition otu ị hụrụ a na-ala December ihe na-adị emewe na Christmas mana before ihe bido mewe ọ ga-amasị m ka unu gee ntị n'egwu a n'egwu Flavour ihe a egwu ọ kụrụ egwu etega aka ọ gụrụ egwu a mana o nwere ụbọchị m na-ege egwu a wee bido gbakọwa gbakọwa gbakọwa gbakọwa wee ruo ebe a m nọ na so gegodunu ntị ka ọ jụọ oyi
Panti nọ n'iro, panti nọ n'iro, panti nọ n'iro, onye nwe panti nọ n'iro.
ka m gwa unu nke na-eme eme m gwa unu nke bụ eziokwu ịma na since e reliziri egwu a since Flavour reliziri egwu a adị m ekwu na Flavour mere ihe ọjọọ mana o nwe ofu ihe m notice na this ịmago ọdịda anyanwụ mpaghara Nigeria or south eastern part of Nigeria it has never since that time o remainubekwa the same again ọ wụzịkwa ihe ọ wụ a gụrụ egwu a o teghị aka o techaghị aka after a gụrụ egwu a ụmụ nwaanyị ebido chọwa pantị ha achọwa pantị ụmụ nwaanyị ebido fuwe so but ihe m na-ajụ ọ dị nka Flavour ọ wụ onye amụma ọ dị nka Flavour bịa bịa buo amụma maka pantị a na-akwado ifu Flavour dịka ọ na-afụ na ife na-afụ na nzuzo mere o ji bịa bịa were egwu a buo amụma maka pantị bịa bịa fuwe nke ka pantị si nọkata fuwe ọkwa ndị chọrọ nụ ibute ike anyhow so a gwa ha na ọ wụ na achịkọta pantị ụmụ nwaanyị na ọ ga-atọnụ water into wine so ndị yahoo yahoo plus

ị fụ na body parts that is egbupụta aka mmadụ gbupụta nke a na nke ọzọ human parts ndị ha n'idiri ihe m na-ekwu awụ ihe na-atọ ọchị o kama na iberibe nọ n'ime ya wụ ihe na-atọ m ọchị ị fụ na parts mmadụ bịaziri bido dịka ọ na-agazi ahịa karịa parts moto ebe ọwụna i tiri isi ị hụ ozu nwụrụ anwụ aka ọtụpụchara one or two places otu a ka a si adọmpụ ozu ụmụ agbọghọbịa ozu ụmụ okorobịa maka ụmụ ụmụ okorobịa chọrọ ego by all means onye ọbụla chọrọ ego mbute onye ọwụna sị ọ wụ na ọ wụ ịgwọ ọgwụ ego nwa eh, nsogbu adịghị ka ha baa n'ime ya maka ọ wụ na iruo na village ịnọta December ụdị competition na-adị na village ọ na-adị egwu so ọ na-eme oge ụfọdụ ụfọdụ ụmụ okorobịa laghachi azụ ha ebido jụọ onwe ha ụfọdụ ajụjụ ụfọdụ ajụọ onwe ha ebe ị nọ n'ihe ị na-eme ọ ihe a ka ị ga-akọntinu dị na-eme wee nwee ike ịlata December ọzọ dịka mmadụ ụfọdụ na-eme alaghachi azụ ha sị mba na ha ga na ha ga-emake it by fair or foul means maọbụ mindset ha echenjie ha ga-achọ ka ha ka ibe maka na alọta ụlọ dị intimidated ọ dịka agbajiri ha aka n'ihe ha fụrụ na village ọ dịka agbajiri ha aka ọ dịka ha eyi azụ akwa so ha lachizi azụ ha eteke decisions mba na ọ dị ka m ga-etekizi the bull by the horn maka na ihe nke a na ya ga-agbafuru ụfọdụ mmadụ agbafuru na village a so without a mind the consequence ọ laghachikwa ha n'azụ ebe ọ bụla ọ fụrụ ọ dị ya ka ihe ọ ga-ebido mebe ọ fanye isi there ya mebe emebe na oge adịrọzi so iwe ọchị a na n'ebe dị iche iche n'ala Igbo ọ na-eme nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa ọbụla na-alọtanụ ọ ga-achọ ka ọ lọta village bigger better ị ghọtala bigger better ọ lọta ka ya ka ibe ya ka onye ọbụla even ka ya wụ the best so that ọwụ na ya bata ka ọwụ sọsọ ya ka a ga na-elele ọwụ na ọ bata ka a sị na mmemme ebidogo na ihe ebidogo mewe ọzọ dịkwa ka ibie enwere ndị so etikwa aka ndị so amụnye ọkụ na ihe afụ m na-ekwu enwere ụfọdụ parents o nwere ụfọdụ ndị nne na nna dị arụrụ ala enwere ụfọdụ parents enwere ụfọdụ ndị nne na nna ha dị arụrụ ala ọ ha nwa wụ problem ụfọdụ ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ji etinye aka ebe a ha na-etinye n'oge ugbu a ụfọdụ parents ha ga-aga ị ma na nwa gị nwoke a ma nwa gị nwaanyị a na-apụ njem na-aga town nwe ihe ọbụla i nyere ya ọ ga-eji wee baa uru ma ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ ma ọ ga-eji bido anything before ha laghachi azụ na the city o nwe ka ha si ga-abata ị jụọ ha ihe mere ha ji o nwe moto ha bu wee lọta ma ọkwa na o nwebu ụlọ ọbụla ha rụrụ na nwa nwa Louis nwa mago uncle ha ụlọ ha dị n'akụkụ nke ha na na mashin o buru bata na jip o buru bata na ụlọ ọ na-arụ asịkwa m na onye nye nwa advice ka ọ gbaa mbọ na o mere ihe ọjọọ mana o nwere otu ị ga-esi wee gwa mmadụ okwu onye ahụ laghachi azụ ọ gụrụ isi ọ sị na ọ dị ka ebe a nọ ekwesịrị ilebagharị anya n'ebe a ya nọ because efe adịghị so ụfọdụ duzie ha were aka tinye ihe ọjọọ ụfọdụ parents ụfọdụ ndị nne na nna na-agwakwa ụmụ ha ọ kwa ị hụ ka ị na-alaghachi azụ a ka ị na-alaghachi ebe i bi ị na-alaghachi Lagos ma ọ gịnị anwakwara anwa lọta n'obodo again ọ wụ na o nweghị ihe i ji agbakwana aka wee lọta ụlọ again ụfọdụ na-ajụ ụmụ ha biko ebe ya i bi Cotonou ị sị na i bi ka ọ Côte d'Ivoire ka ọ Togo i bi ọ wụghị ebe a ka James bi maka na a hụ na aka James gbagotere karịa aka nke nwa ha onye jụkwara ụdị ajụjụ a ajụghị ajụjụ ọjọọ mana ị ma na i kwesị ịmana ihe dị n'okpuru ajụjụ a i kwesị ịmana ihe dị n'ime ajụjụ a ọ wụ question ọjọọ kama o nwere ike ime mmadụ onye a gụọ isi gụfee isi ofe anyị makwa na a bịa n'ọzọ ndị na-achị anyị achị sokwa wụrụ problem obodo nwere ha sokwa wụrụ problem ndị ntorobịa maka na ọ bụrụ na i lee anya ọ dị ka ndị gọọmenti ma ndị na-achị anyị achị dị ka ha enwegasịghị program ma plans dị mma for ndị na-eto eto maka na ụfọdụ educational programs ha na-enwe ọ wụghị ihe na-epushi ndị ntorobịa ka ha bịa bịa sonye na the program oge ụfọdụ na-adị nke gọọmenti enwe plan maybe ịmago iwe ndị mmadụ n'ọrụ maka na population of people buru ibu ndị gara skuul pụta na-enweghị ihe ha na-arụ a da agụ ha ọnụ so i lee anya ihe m na-ekwu ugbu a ụfọdụ eh, ka mkpa consequences dị n'ihe m na-ekwu na-ahụ na ka obodo siri dịrị na ka everywhere si wee jaa eze onye ọla turn tiger na-achọ onye ọ na-amabu n'isi maka gịnị ọ dị ka gọọmenti nke ha kwesịrị ime ha emebe ya ọ dịkwa m sure ọ wụkwa gọọmenti na-edu mmadụ ijeje gbute isi ọ wụkwa gọọmenti na-edu mmadụ ya jee mewe yahoo yahoo plus ma ọ wụ ego mbute na-ewu this time ah, so adị m sure na gọọmenti na-encourage echekwa m na onye ọbụla chere kwesịrị ịgụ isi kedu otu m ga-esi wee baa uru kedu otu m ga-esi wee gbaa mbọ wụrụ mmadụ maka na anyị kwesịkwa anyị ichewe gọọmenti o onye igbo amụkwa onye igbo ka ọ na-eche gọọmenti a mụrụ onye igbo ka ọ wụrụ onye na-agba mbọ so ọ ga-amasị m ka onye igbo ọwụla especially ndị a na-eto eto onye ọbụla jeje gụọ isi kedu ihe m ga-eme wee baa uru kedu ihe m ga-eme wee wụrụ mmadụ wụ ezigbote ihe because ije konukọ isi konukọ pas mgbe e rụziri ụmụ spirit dị aṅaa na gịnị bido chụgharịwa gị ị nwere ike iweta ego ahụ rie ya one year two years three years everything etipịa i lezie anya ị hụ expensive obituary poster e biri na onye dị 27 years maa ya na gate o designụrụ ọfụma na ụlọ ọ rụrụ ọfụma na fence o spendiri ezigbote ego wee rụọ ọ nwụkwa ka ọ dị ọ wụ n'uche m ka isi ebe a pụtawa o nweghị ebe ego mbute o nweghị ebe okwu ego na e, e, ma ọcharacha ma ọcharacha si bute o nwekwa ebe ọ ga-ebu ndị Igbo nwee ebe ọ ga-akpa wee gaa ibe anyị ekenekwa m unu biko ọ ga-amasị m ka unu gaa na YouTube page page anyị Ịma24 TV ebe ede subscribe unu asubscribe unu gaa na Facebook unu eclickie like ebe e sere mgbịrịmgba notification bell unu eringia ya mgbe ọbụla anyị nwee video ọhụrụ ka unu so na ndị izizi ga-ebu ụzọ elele video a biko commentienụ o nwee ihe unu matara maka video a ma ya emetere ma ya emeteghị o nwee ihe unu chọrọ ka e tinye ma ọ wepụ ewepụ gaa na comment section detuoro anyị ya biko